Nobas in s'inchiesta de sa Procura de Nùgoro e de sos Carabineris de su Cumandu Provinciale in sas indàgines pro iscopèrrere chie at mortu a Lu Xian Cha, sa fèmina tzinesa de trintaset'annos morta in sa buteca sua su deche de aprile in Budoni chin ùndichi istocadas. Sa Procura at iscritu in su registru de sos indagaos duos zòvanos de Terranova ripresos dae sas telecàmeras su sero de s'omicìdiu pròpiu a pacu tretu dae sa buteca de sa fèmina. Pro como sun indagaos tècnicos, isetande de ch'acabare sos ùrtimos esames supra sos repertos imbiaos a su RIS de Casteddu, sos inquirentes sun pessande a una fura acabada male, sa fèmina at reagiu e sos bandios l'an ferta a morte. An acatau sa cassa bortulada a costazu suo. Ma sas indàgines sun sichinde fintzas àteras àndalas pro non lassare dudas perunas. An a èssere bintimizas, a metade in inglesu, sas guidas de sa Domo de Gràssia Deledda, de su Museu Domo de Gràssia Deledda, imprentadas gràssias a su traballu cumpartiu de ISRE, Càmera de Cummèrciu, Distretu culturale de su 'e Nùgoro e Confcommercio, una faina chi cheret pònner paris cultura e impresa, pro su profetu de unu territòriu chi podet punnare a valorizare s'asienda culturale sua pro torrare a partire. Sa guida chin sos testos de Franca Rosa Contu e Paolo Piquereddu, portaos in inglesu dae Angela Mezzanotte, l'ana presentada custu manzanu in s'interi de una cunferèntzia istampa. Fini presentes Giuseppe Pirisi, presidente de s'ISRE, Agostino Cicalò, presidente de su Distreto Culturale de su 'e Nùgoro, Giovanni Pirisi, segretàriu generale de sa Càmara de Cummèrciu e Gianluca Deriu, diretore de sa Confcommercio. Sa guida at a èssere disponìbile, chentza pacare nudda, in sos museos gestios dae s'ISRE e in sos esercìtzios commerciales chi an aderiu e postu su dinare pro su progetu. A pustis de tres annos dae s'aviu de su cuncursu pùblicu pro tìtulos e esames pro duos postos de collaboradore amministrativu professionale categoria D a tempus prenu e indeterminau, riservau a pessones disàbiles chi depent traballare in s'ASL de Nùgoro, totu est galu firmu e sas pessones chi ant presentau sa dimanda no ant mai àpiu risposta. A lu narrer est Salvatore Sulas cussizeri comunale de Nugoro de Articolo unu MDP. A su bandu iscrivet Sulas at partetzipau unu pore de zovanos chin s'ispera de acatare unu traballu a pustis de annos de istudiu e de ispesas chi como però no ischin ite pessare de su cumportamentu de sa Regione chi non dat risposta supra su cuncursu a dispetu de sas protestas. Sulas faveddat de mancàntzia de rispetu pro custas pessones. Cumportandesi goi sa Regione non rispetat mancu su ruolu suo, at concruiu Sulas, chi est cussu de essere a servìtziu de sa zente. Unu cuncertu pro collire dinari in favore de s'Agimis, pro pacher progetos in Burkina Faso, unu de sos paisos prus pòveros de s'Àfrica, pro azudare sos ùrtimos de sa terra chi no ant mancu su mìnimu pro si campare. L'at ammaniadu su mastru de percussiones africanas Andrea Cabras, sàpadu, in sa prata de sa crèsia de Santu Jubanne, in sa parròchia de Don Salvatore Orunesu, e an a partetzipare su grupu Tam Tam, Sos Tamburos de Capu Cominu e su Gang Bee Duet de Andrea Cabras e Luca Deriu, unu progetu promòviu paris a sos sòtzios de s'Agimis e a su referente issoro Don Giovanni Melis. Unu sero de mùsica pro ammentare sa cultura de s'Àfrica otzidentale, a su cale Ana partetzipau medas pessones chi cheriana dare una manu de azuda a s'Agimis, assòtziu naschiu in su duamizennobe chi dae medas annos traballat in Burkina Faso. In su duamizeundighi pro more de un'acordu chin s'amministratzione comunale de Loumbila, s'assòtziu at accumintzau un'interventu in d'unu tretu agrìculu belle desèrticu pro fravicare domos, iscolas, ambulatòrios, magasinos, putos pro s'abba, In su duamiza e dòichi s'Agimis at àpiu unu reconnoschimentu de su guvernu de su Burkina Faso chi l'at permìtiu de aviare progetos de assistèntzia e de formatzione pro sos detenutos. Intre sas àteras fainas de s'Agimis mentovamus su fràvicu de unu lebrosàriu pro dare assistèntzia mèdica e morale a sas pessones malàdias de su morbo de Hansen. Pro custos e àteros progetos at a serbire su dinare colliu in Siniscola. L'ana dedicada a Luca Dettori, s'atleta nugoresu mortu s'annu passau sa 'e dechenobe editzione de sa Corri Nuoro, sa gara podìstica chi s'at a fagher sàpadu in Nùgoro a sas ses de sero, moghende dae Prata Italia, e promòvia e ideada dae sa Sotziedade Amatori Nuoro. Sos atletas an a fàgher unu percursu de undichimiza e duchentos metros in sos gurutos de su Centru Istòricu de Nùgoro, Cust'annu puru, paris a sa Corrinuoro s'at a fagher sa Corritalia, arribada a sa 'e bintises editziones e promovia dae s'AICS. Su programma de sa Corrinuoro l'ana presentadu custu manzanu Sandro Floris, delegadu provinciale de su CONI, Gianni Diana, presidente provinciale de sa FIDAL, Massimo Zara, presidente de sa Amatori Nuoro e Pietro Corrias, presidente de s'AICS.